b'an kanubaa bɛɛ lajɛlen fo u ka lamɛnniko ɲuman na nin ye aw ka dɔgɔkun kɔnɔla kunnafoni kumabaw lasetɔ ye aw ma bamanankan na jamana kɔnɔla kunnafoniw fo ka taa se jamana kɔkanko kunnafoniw bɛɛ lajɛlen ma O la sa tarata tɛmɛnen n'o bɛnna janvier kalo tile wɔɔrɔ ma san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ mali jamana ɲɛmaa général d'armée Assimi Goïta ye jamana saba lasigiden bisimila kuluba faama sigiyɔrɔ la ni jamana saba kɔni bɛ tali kɛ min ye Chine jamana ka lasigiden iran jamana ka lasigiden fo ka taa se Pays-Bas jamana ma ninnu kɔni lasigidenw nana n'u ka lasigiden sɛbɛnw ye k'olu yira mali jamana ɲɛmaa la k'u kɔni bɛn'u ka lasigidenya baara waleya daminɛ o hukumu kɔnɔna la sa nin kɔni b'a jira k'a fɔ ko min ye nin jamana saba in u ni mali ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya ni teriya min bɛ fɔ nin kɔni bɛna o kolo sinsin kosɛbɛ mali golomasiri tabaw ka ɲɛmaa n'o ye chef d'état major général des armées ye ale kɔni ye kunnafonidi kɛ k'a jira k'a fɔ ko Janvier kalo tile wɔɔrɔ san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ n'o bɛnna araba tɛmɛnen yɛrɛ ma ko mali sɔrɔdasiw kɔni ye wulikajɔ kɛ ɲɔnɔn kɔnɔna la n'o yɛrɛ bɛ segu marabolo fɛ u kɔni ye wulikajɔ in kɛ sa ni ka ɲɛsin banbaganciya wale nijuguya wale maaw ma u ye u caman de bɔnɛ u ni la u ka dagayɔrɔ caman fana cira fo ka taa se u bolofɛn gɛrɛw fana ma O hukumu kɔnɔna la sa min ye mali golomasiri tabaw ka ɲɛmaa ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ k'a bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'u kɔni k'i hakili sigi mali sɔrɔdasiw kɔni k'u bɛ jamanadenw ka bila la yaasa cogo min na u bɛ wulikajɔw kɛ ka jamanadenw n'u bolofɛnw bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi An bɛ taa laginɛkaw fɛ yen nɔ le procureur général près de la cour d'appel de Conakry n'o ye Conakry cour d'appel ɲɛmaaba ye ale bɔra ka laseli kɛ ka bɛn tarata don ma k'a jira k'a fɔ k'u ka kolonɛli min bɛ yen nɔ n'u b'a wele ko kolonɛli claude pivi ko ala kɔni ye ale ka kalifa min'a la hakilijiginna sa min ye u ka peresidan kɔrɔ min bɛ yen nɔ n'o ye dadis kamara ye u ka fanga waati la fagali min kɛra ka bɛn min ye sɛptanburu kalo tile mugan ani seegin ma san ba fila ani kɔnɔntɔn waatiw la claude pivi ale kɔni kun nɔminɛlen don k'a sen yera o ko ninnu na O hukumu kɔnɔna la sa min ye procureur kɔni y'a jira sa k'a fɔ k'u kɔni ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ min ye docteur dɔw k'u kɔni ye olu ta ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ yaasa cogo min na a ka saya kun kelen bɛ se ka dɔn a la cogo min na. an bɛ taa Etats-Unis kaw fɛ yen nɔ hakilijiginna janvier kalo tile saba tɛmɛnen san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Lameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump kɔni y'a ka sɔrɔdasiw bila ka taa Venezuela jamana ɲɛmaa Nicolas Maduro minɛ o siratigɛ la sa tɛnɛndon n'o bɛnna janvier kalo tile duuru ma u kɔni ye Nicolas Maduro bila ka taa tribunal fédéral de New York kiritigɛlaw ɲɛma o siratigɛ la sa min ye Nicolas Maduro ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko jalaki minnu bilen don ale kan n'o de bɛ tali kɛ ɲɛnaminimafɛnw feereli la fo ka taa se dɔrɔgukow ma k'ale kɔni nɔ t'o la cogosi de la A tilara tuguni k'a jira k'a fɔ k'ale kɔni ye Venezuela président ye bi, ale ye Venezuela président ye sini, min ye Lameriki jamana kiritigɛla kɔni y'a jira sa ko Nicolas Maduro k'a ka kiri jaabiw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna bɔ ka bɛn min ye marisi kalo tile tan ani wolonfila ma san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ. O la sa, nin de bɛ tali kɛ aw ka dɔgɔkun kunnafoni kunbabaw la, an sera ka mun sɔrɔ ka lase aw ma. aw k'an bɛn waati nataw la